Anambra steeti Naijiria ị nwere ike ịgwatụ anyị ife dị ha anyị na-eme ife a wụ ogiri eji esi ofe ofe dị iche iche eji esi ofe onugbu ofe ụtazi ofe ọra eji esi sometimes ka eji esi ofe akwụ ah. mhm. akwụ akwụ eji esi rice a na-eyuzukwa wee esi ofe akwụ ọ na-amakwa mma na karị rice igbo eji esi rice igbo ị nwere ike ịgwa anyị ka esi eme ya bụ ogiri ee eh, nya ka m na-eme ife a ibutegodi ya izizi fesa ya mmiri mee ka mmiri metụ ya maka ije kụwawe ọ gbarịsie ya gbarịsie ya mana ịbịa metụ ya mmiri nwee ike ike eme ihe ya na-akụwazi ya ọ ya agbari ọka nkụ ya ka m kụwachara ife a na-atụtụzie ịtụtụcha iwepụcha azụ ya iburu ya ma weta akwụkwọ o nwere akwụkwọ unere eji esi ya ọhọ unere niile plantain ọhọ plantain niile ka eji esi ya a na-akpọ ya unere ojii iwere unere ojii ahụ manye n'ite ịsachacha ite iwere unere akwụkwọ unere ahụ tinye ikporozie ogiri a wụnye gbaa ya mmiri o si ka penta one isiri ọwụrụ ofu penta ịgbaa ya ofu penta mmiri na ọkara ofu penta na ọkara wee sie ya na-eti na-eti ọ na-ata mmiri na-etinye mmiri ọrụ ife dịka tara ya taa m na-esi ịgbaa ya penta naabọ na ọkara wee sie ya gbapụta 5 galọn mmiri na 5 galọn mmiri ahụ ka i ya esi wee gbagide isigide 5 galọn ahụ agwụkpọ ịgbarụzie mmiri na 5 galọn ahụ ya afọ ọ ya afọ nke ikpeazụzi ya afọ na ịgbasazi ya na hapụzie ya na ọkụ ahụ dogidozie n'ọkụ ahụ ọ na ijiri mgbede wee sinye ya hapụzie till eh, after 4 ị bịakwazie gbasakwa ya mmiri ọzọ maka mmiri ahụ dị na ya ya amịchasịcha mmiri ahụ ịhapụrụ ya na ọkụ ahụ iji sie ya na ya adịgide wee ruo n'ụtụtụ ahụ i wee gbakwazie mmiri ọzọ chọtakwa nkụ tikwa ya nkụ wee kwadokwa ya ọkụ ọ sụbazie sụgide ọ ya sụsie ike sụsie ike mmanụ maka ọ na-enwe mmanụ mmanụ ọ dọ na ya wee silitecha ya mmiri wee hụpụ ya were ife akpala ife anyị na-akpọ akpala were akpala uhie na akpala hapụ ya n'ebe ahụ nke nkụ a e, nke isi enu ọ sọsọ nkụ ejighị ife dịka gas ma ọ bụ stove were esi okay sọsọ nkụ ka eji ọ nkụ ọbụla ka eji esi ahụ nkụ niile maka ihe eji nkụ isi akpụ isi ma ọ ife dịka nkụ okwe eji mana nkụ ndị ọzọ nkụ gbara agba nkụ nwere weight nkụ nwere ume
ihe eji were iwu na ọ sọsọ abalị ka eji mgbede ka eji esie a na-eji ụtụtụ esi were ụtụtụ bido na 7 o'clock nke ụtụtụ ee
kwagide ọkụ ruo 10 o'clock nke ụtụtụ ma 11 ị hapụzie n'ọkụ a wee dọgidekwa n'ọkụ ahụ ruo 3 o'clock nke mgbede wee gbanyekwa ya mmiri ahụ etu ahụ esi emekwa ya na nke mgbede gbasịkwa ya mmiri ahụ wee kwakwa ọkụ ọ sụsikwa ike sụsikwa ike ahụ wee hụpụ ya ọ jụkwa oyi wee wezie ife dịka nkata i weta nkata i weta akwụkwọ ahụ akwụkwọ ahụ i tiri na e wee sie hmm, akwụkwọ plantain akwụkwọ plantain ahụ i jekwa wetakwa another one ṅaa ya n'ọkụ maka nke ahụ i ji sie aya ezu hmm. ị machizie i wetakwuzie ọzọ ṅaa ya n'ọkụ wee i tizie were nke ahụ i ji sie wee tie ya n'elu tizie wee hụzie were kporozie ogiri ahụ tikọkwa ya na ya bịa shie ma were machisie ya ị machichazie were ife dede maka na ọ na-ele ijiji ada anụ isi ijiji ya bịaba ebe ahụ
o nwere ife akwụkwọ plantain ahụ na-emekarịcha na ya i ji mm, cover ya na maka ijiji ije na ya okay mana okay ife eji eme maka akwụkwọ plantain sara mbara ee o were ya cover ya
ọ bụrụ na onye ọ nwere ife dịka ite ọ hụnye ah. n'ite mana mmiri aya adọkwa n'ite ahụ mm. ma ọ n'ife ọzọ dọ ka nyọ were ah. nyọ wee tinye wee kpuchie ya ọ nọzi ife dịka abalị ole nọkwa two days esi emechi a machie ya taa mm. ọ gaa echi nwanne echi a kwọọ ya kwọchaa ya bukwe ọ gakwa echi

ya otu esi kwu kịta onye ọna ya ya eme n'ifedo na obi o nwe ife dụ ka chalenji ị na-enwe na ya ma ọ ilecha asị na imesi na ileghe na elechaghị nwere o nwere ife o nwe ike imen idokwatara ya onye amaghị eme ma ọ na mmiri edo na akwụkwọ eji kechie ya na-eme na ọ na-eru ahụ oru ahụ a onye ọgbaghị eyi ndị mmadụ anyị ekweje na ya ya bụ na onye ahụ eleche mana o nweghara ife onye ọkọba ha ya ọfụma ọfụma hmm. ha ka ijiji ya ya je na ya nweghị ọ na-anọgido ndị onye chọrọ idokwa ya edokwa ya ewere ya etinye ya na ka ọ pụọ ya anọwo 3 or 4 months ọnwa ịnọ maọbụ ọnwa ise o nwe ife ya eme ha ekechikwa ya n'akwụkwọ tii ya n'ọkụ ọba ọkụ ya dị ejezie mana anyị ejikwa kerezin na-afụ ọkụ ebe ahụ eh. maka kerezin na-emebi ya eti ya ebe a na-eyuzu kerezin o nwere ife dịka chalenji ị na-enwe na ị na-eme ya bụ oge ife isi ike ọ ife efi a ị na-enweta na ị na-eme nyo eh, ife na-afụ ụfụ na ya bụ ịhọcha ya ahọcha ije ịkụwa akụwa ahọcha ya oke otu a e si ahọcha ya eh, kịta a na-afụ ụfụ ịbịa jee chọta akwụkwọ eji eme gbada jee rịgo ugwu rịda baa ime ọfịa wagharịa n'ọfịa wee nweta the akwụkwọ eji maka ọ ha akwụkwọ niile enwekwa ike iji akwụkwọ unere kpọrọ akpọ mana ndị mmadụ aha alaiki ka ndị na-agbaghị eye otu o si acha brown hmm. mana ọ bụrụ na akwụkwọ unere nwere ike iyuzu akwụkwọ unere mana ha na-achọ nke na-agbaji oji hmm. ya ị jee n'ọfịa baa n'ọfịa nweta akwụkwọ ahụ eji ekechi na agbajie anya ahụ ka ife na-afụ ụfụ na ịgbada n'ọfịa ahụ jee chọkwagharị n'ọfịa
ee o nwekwanụ onye chọrọ kịta ka i butere ya ogiri ee kee ka onye ahụ ya-esi wee nwetakwanụ gị
nwee ike ịkpọrọ anyị akara ekwentị ọ ya wụ ma onye chọrọ ka i butere ya ogiri ma onye chọrọ ka i sendịara ya ogiri ife dụ ka obodo oyiwo ma e, obodo ebe ọzọ ka ọ ya esi wee nweta ngwa akara ekwentị ka ha nwee ike wee fụ ya na ihe onyonyo a

ma ife dị ka ahọ one ka ị mere na ogiri a ọ karịana 15 years Ee, 15 years Ee, o nwe ife dị ka o nwe n'aka onye o nwere onye m gosiri gị ya
Ee, oge nne m- nne m dọ a na-esi ogiri a a na-agwa m etu ya o- ọ kwadocha ya akwadocha ogiri etu a esisi esicha nkụ ọ sịzie mụnwa buruzie sikwasị ya n'ọkụ maka ọha aka niile ya na-ejene m buruzie sikwasị ya n'ọkụ etu a ha si ekwu maka mmiri ọ gbapụtara m mmiri mma agbagide until na mmiri ahụ agwụ nke ọ wepụtakwara agwụ ahapụzie m
okay ị mụtara ya n'aka nne gị

maka na nne m nne nne m siri ya nne m sie ya n'aka nne m ka m si mụta ya ada nne m na-esikwa ya mụnwa wee continue kwa siwekwa ya mhm. na-asị na ife ọ dụ n'ọbara ah. and na onye tiri aka na ọ gawara ya ah.
mhm. o nwere nwa akwụkwọ na-esikwanụ ya ogiri eh, ada nwa efe esikwa na ya na-esikwa
hmm. mgbe ọ na-agakparị ah, wonderful ị ma na ogiri a na-esi nwere ụdị isi ọ na-esi and ọ na-eme ndị mmadụ ụfọdụ aha ekwe eri ya maka isi ahụ ọ na-esi e nwere ife i nwe ike ịgwa ndị mmadụ gbasara isi ya eh, ogiri na-esi isi mana isi ya wụ ụtọ ya ah. o nwere onye ya anọdụ ebe dị anya etiye n'ofe ife ọ ya da achọ wụ ka ọ mata ebe a na-esi ife a ah. kere ụdị ife ofe na-ekpu ife nke okay nyanwa ife na-ewepụta aroma isi ofe ah. ọ na-ewepụta isi ofe ọfụma ọfụma ofe ọwụna etinene ọ na-ewepụta isi ya ọfụma ndị ahụ na-emekwa nnọọ na ha na-osigbu ewu ọ ya eje ebe ahụ a ya esi nye ka ọ ya achọ na ọ ya eri mana ọ ya achọ ka e metụta ya aka mana onye ma ndị ma maka ya ha chọọ the best nke makarịchara and na ogiri a ọ na-enye ife ọ na-asacha anya hmm. ogiri a ọ na-arụ ezigbo ọrụ n'arụ kama ị ya erizi maggi were ogiri a i were ya na-esi nri steady ị ya afụ na ife dị iche ya adị n'arụ onye na-eri eri ọhụ ife ọbụla niile ọhụ ọrịa afọ niile ife ọwụna ma anya ọ na-asacha ime ahụ hmm. ogiri a dị mkpa n'ahụ mmadụ o nwekwara mmadụ o nwere ọ bụrụ na afọ mmadụ ruo unyi i were ya na-esi nri afọ ya ada adụ soft oge niile hmm.
okay instead of mmadụ ịda na-eyuzu seasoning eh, ife ejigasị ya ndị akụchie ndị ọcha na-ebukọtara anyị ọ ka mma na onye ahụ ji ogiri were na-esi nri na ya afụ ife dị iche dị na ah. ogiri mara mma hinna ekwudana sị sị hapụzie ụmụ ife a a na-ekechisi na akwụkwọ ma nke mkpọ ma nke iko hmm. fesie nke ife anyị mere anyị ji aka anyị mepụta maka na o nweghị chemical dị na ya nweghị ụmụ ife a na-enye nsogbu na ahụ eji eme n'ọjọọ isi chara ara ya ewepụtara onwe ya isi ihe ibe a na-atọ ya eh, ma ị sị na i sigo ogiri a more than 15 years eh, gosi na nya wụ ogiri na-agala ee eh, ọ na-awụ i sichaa ya i buru ya gaba na ọdụ afịa gaa je nọrọ ana welu na-asị ndị mmadụ ha bịa ka o nwego ndị ka o nwe otu ọzọ i si ele nya wụ ogiri a nwere m ebe m na-anọ n'afịa ofu ebe ka m nọ maka na nya bụ ogiri a o zubeghị ndị na-achọ ya nọ chọwazi ibu ya gị gafere agafere ana m anọ ofu ebe ndị mmadụ a na-abịa na-ewere ya ndị na m na-ebu ikwe n'ebe dị iche iche ndị Aba na-abịa buru ndị Lagos eburu na Lagos o nwekwara onye si Taiwan na-abịa eburu ya ah. ife ọ ya-eburu five painters wee ah. zipụrụ onye nke ya nọ side ya na-esi nri na-ele hotel na Taiwan na-ele hotel a na-abịa eburu wee zipụrụ ya ebe a na ọnwa ife dịka ọnwa na abụọ bịakwa burukwe ife dịka ọnwa na abụọ bịakwa buru ya wee zipụrụ nwanne ya ahụ ma ebe a na ogiri ahụ ezu ya ka m ji nọya na ya na-emekwana ya na-emepụta ya onye mechaa ọdọnọdere egbube ijiji mba anyị naghị esikwa ya ndị ya ebu egoro ya na-abịa na-ego ma ndị na-abịa n'ụlọ ndị na-azụ n'afịa ruo n'afịa na ọha ezudo ọha ezudo ọnụ ndị ya egolu ya na-eche m eche before ha ndị mma anọrọkwa ebe ahụ mma ndị ndị ya ada ebu na-agagharị agagharị ya na-agagharị mana ofu ebe ka m na-anọ zụọ ya niile na-azụ ya na ee since i ji wee mewe ogiri a nwekwa nanị efi eji ewe mepụta m ji ewe mepụta anyị asị na ife a na-afụ anya eji ya zụgasị ụmụ m n'ụlọ akwụkwọ nwekwa ofu nke nke ikpeazụ m ji wee zụpụta nọọsụ nke ọ na-agụ ọ gụchara na ekịta ogiri ka m ji wee zụ ya n'ụlọ akwụkwọ ha dị na-emerisi eruo kịta
ee eh, nsogbu adụghọ anyị agwa mba niile anyị agwa mba ụwa ebe ị nọ gwa ha eh, otu ogiri si atọ eji ya esi erimeri dị iche iche ee eh, dịka ofe ofe onugbu ofe ọra ejikwa esi ofe egusi ofe ụtazị ma ofe nsala ma ofe nwaanyị mụrụ nwa ọfụ mm. okay ee ndị mmadụ ga-enweta aya m ozi gị ee and ha ya abịakwa na patronize gị ee mma daalụ o mm-hmm. jisi ike mm-hmm.